Tipemphere. olemekezeka ndinu yehova mulungu wathu wakumwamba Zoonadi, dziko lonse lidzala ndi ulemerero wanu. Tikuyamikani, Yehova, chifukwa cha nthawi ino imene mwalolanso tisonkhane pamodzi ndi kumva Mawu anu. Tipemphera, Yehova, kuti china chilichonse chimene chikachitika pano chikakhale chobweretsa ulemerero ku dzina lanu. Ndife anthu olephera mu zambiri, ndife ofoka m'magawo ochuluka. m'malingaliro mwathu, m'ma, m'machitidwe mwathu, mwinanso m'kuyankhula kwathu. Koma, Yehova, tikupempha kuti zonsezo pakati pathu nthawi ino mukatikonze ndinu komanso kutiyendetsa m'njira yoyenerera. Dalitsani wina aliyense amene wafika pompano komanso iwo amene sanathe kufikira pa zifukwa zosiyanasiyana. Yehova, afikireni ndinu komanso muwakhudze ndi kuwachitira chosowa chawo. Mulimbikitse wina aliyense amene ali m'zipatala chifukwa cha matenda. Inde, tikumbukiranso iwo amene afedwa m'tsiku lalero kuti ndinu muwatonthoze, Yehova, komanso muwaonetsere ukulu wanu ndi ulemerero wanu. Tipitiriza kupempherera ngakhale mabanja athu. Tili nazo zochuluka zimene tikusowekera inu. mudakhala thandizo lathu lalikulu. Ndipo tifikireni, Yehova, limbikitsani chikondi pakati pathu, ndipo mutionetsere ulemerero wanu. Pa mpingo wanu, pa mpingo wathu pano, tikupemphanso, Yehova, chisomo chanu chochuluka. Muyende nafe, mutilimbikitse, wina aliyense, ndipo mutionetsere chikondi chochuluka chimene Ambuye wathu Yesu Khristu anaonetsera pamtanda paja. Tikumbukira ngakhale abale athu ena onse, kwa Dzuwa kuja, kwa Kapangalika, ngakhale kwa Bwemba nawonso, khala nawoni ndi kuwasamalira, mutichitire chokoma chanu, ndipo mutipatse mtima wa chikondi pakati pa wina ndi mnzake. Tikumbukira dziko lathu limene mudatipatsa, tikumbukira atsogoleri athu a m'dziko lino, kuti ndinu Yehova, muwapatse nzeru zochuluka pamene atsogolera dziko ili. Tili m'nyengo imene anthu adzakhala ali kukolola mbewu zawo. Lolani Yehova kuti misika ikapezeke yoyenerera kuti anthu anu akapindule monga mmene ntchito aigwirira yakumunda ija. Mutidalitse m'tsiku ili, Yehova, limene timakumbukiranso kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ife tili ndi moyo lerolino. Tili ndi chipulumutso lero lino chifukwa cha nsembe imene Ambuye wathu Yesu Khristu adayipereka pa mtanda paja, ndipo anauka kwa akufa kuonetsera mphamvu zimene ali nazo za kupulumutsa iwo onse amene abwera kwa Iye mwa chikhulupiriro. Mulimbikitse mitima yathu, limbikitsani chikhulupiriro chathu, ndipo tipatseni chimwemwe chanu nthawi zonse. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Tiyamikenso Mulungu m'tsiku la lero limene watikonzera kuti titha kusonkhana ndikumva mau ake. Timakonda kukamba kawirikawiri kuti palibe chinthu chopambana kuposa kusonkhana pamodzi ndi kuphunzira mau ake a Mulungu. Ndiye leronso ndi sabata yopambana imene tikukumbukira kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kuti adaukadi, sali m'mandanso iyayi. adagonjetsa mphamvu ya imfa, ali ndi moyo lero lino. Ndiye chifukwa choti Ambuye wathu Yesu Khristu ali ndi moyo lero lino, inu ndi ine titha kukhalanso ndi moyo. Ndi chifukwa chake pamene timpembedza Iye, tisachitenge ngati chinthu choti tikutaya nthawi, chifukwa choti Iye chimene adabwera kudzakwaniritsa padziko lino lapansi chinakwaniritsidwa ndipo sadzalepheranso. Ndiye sabata inoyi tikufuna tingochoka pang'ono pa zimene takhala tikuona masabata apitawa nkhani ya pemphero, tikufuna tione za moyo watsopano. Kodi munthu amene ali ndi moyo watsopano amaonekera bwanji? Amaonekera motani? Ndime imene tiyiwerenge si ndime yachilendo kwambiri. Uh, ndi ndime imene yambiri timayiona ndi kuyisanthulapo Aroma chapter 8 verse yake yoyamba kukalekeza verse yake ya 11 Aroma chapter 8 kuyambira verse 1 kukalekeza verse number 11 nkhani ya moyo watsopano kodi akati munthu ali ndi moyo watsopano amaonekera bwanji Chimadziwitsa nchiyani? Chifukwa mwina nzophweka, tikhoza kumati, Ine ndili moyo watsopano. Ine ndinabadwa kwatsopano. Ayi, ine ndine wauzimu. Koma kodi tikakamba za zimenezizi timatanthauza chiyani? Ndi zimene tikufuna tizionepo mtsiku la lero. Aroma chapter 8 kuyambira verse 1 kukalekeza 11. Ndiyamba kuwerenga pa verse 1. Chifukwa chake tsopano, iwo akukhala mwa Khristu Yesu alibe kutsutsidwa, pakuti chilamulo cha Mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. Pakuti chimene chilamulo sichinathe kuchita, popeza chinafooka mwa thupi, Mulungu anatumiza Mwana wake wa Iye yekha m'chifaniziro cha thupi la uchimo, ndi chifukwa cha uchimo, natsutsa uchimo m'thupi, kuti choikika chake cha chilamulo chikakwaniridwe mwa ife, amene sitiyendayenda monga mwa thupi, koma monga mwa Mzimu. Vesi namba 5, Pakuti iwo amene ali monga mwa thupi asamalira zinthu za thupi. Koma iwo amene ali monga mwa Mzimu, asamalira zinthu za Mzimu. Pakuti chisamaliro cha thupi chili imfa, koma chisamaliro cha mzimu chili moyo ndi mtendere. Chifukwa chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja ku chilamulo cha Mulungu, pakuti sichikhoza kutero. Ndipo iwo amene ali m'thupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Koma inu simuli m'thupi ayi, koma mu Mzimu, ngatitu Mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe Mzimu wa Khristu, si ali wake wa Khristu. Ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Koma ngati Mzimu wa Iye amene anaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, Iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa mwa Mzimu wake wakukhala mwa inu. Amen. Ndiye tionapo fundo zitatu pa ndime imene tawerengayi. Fundo yoyamba imene tiione ndi yakuti Iye amene ali mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa. Monga mmene tikuonera pa vesi 1 kukalekeza vesi namba 4, iwo amene ali mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa. Fundo yachiwiri imene tikhale tikuiona ndi yakuti iye amene akhala mu thupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Kuyambira vesi 5 kukalekeza namba 8, iye amene akhala m'thupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Ndipo mfundo yomaliza imene tiyione ndi yakuti Mkhristu weniweni sali ku thupi ayi, koma ali mu Mzimu. Kuyambira pa vesi yake ya 9 kukalekeza 11. Ndiye timadziwa dziko lapansi kuti timadutsa nyengo zambiri zosautsa, nyengo zovuta zimene zimatha ku kutibweretsera ife kukaika kuti kodi Mulungu ali mbali yathu kapena ayi. Chimenechi ndi chimene Mkhristu wina aliyense amadutsamo. Timadutsa m'nyengo zosautsa zosiyanasiyana. Koma chimene chitha kuchitika n'chakuti chifukwa cha nyengo zimene tikudutsamozo titha kumadzikaikira tokha kuti kodi ine ndine Mkhristudi kapena ayi. Ndiye nyengo imene Paulo akukamba pa ndime yoyambayo akuti, Iwo akukhala mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa. Alibe kutsutsidwa. Iye amene akhala mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa. Posatengera nyengo zimene tingadutsemozo, posatengera zinthu zimene zikubwera m'moyo mwathu, Mkhristu weniweni sadzatsutsika. Satsutsika, ndipo sagwedezeka ayi. Paulo chimene akukamba kwakukulu ndi makamaka nkhani ya chilamulo pakati pa Ayuda. Ayuda ambiri anali kugwiritsitsa chilamulo ngati chipulumutso chao. Ndipo ndi pamene Paulo akukamba mu vesi yake yachiwiri akuti chilamulo cha Mzimu wa moyo wa Khristu cha, Yesu Khristu, chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. Lamulo, mwachitsanzo, Usaphe, Usabe, silingathe kubweretsa chipulumutso kwa inu ndi ine. Chimene lamulo chimakwanitsa kuchita ndi kubweretsa imfa. Usaphe, likupangani inuyo kukhala olakwa pamene mwapha. Usabe, muyenera kukhala olakwa pamene inuyo mwaba, mukuyenera kulandira chilango. Lamulo silidzatha kupulumutsa munthu wina aliyense. Ndiye tikakhala Akhristu amene machitachita athu nthawi zonse amangokhala oyang'anira kuti kodi chilamulo, kodi chakuti ndakwanitsa? Kodi chakuti sindachita? Kodi chakuti sindachita? Timakhala Akhristu otsutsidwa nthawi zambiri chifukwa chilamulo chimatitsutsa ife ndipo timakhala anthu ofoka nthawi zonse. Lamulo lidaperekedwa ndi zolinga zitatu. Lamulo lidaperekedwa ndi zolinga zitatu. Cholinga choyambirira chimene lamulo lidaperekedwa ndi kutionetsera ulemerero wake wa Mulungu, chiyero chake cha Mulungu, chimene Mulungu amafuna. Kachiwiri, lamulo lidaperekedwa ndi cholinga choti lionetsere uchimo wanu ndi. Sitingathe kudziwa kuti ndife ochimwa ngati palibe lamulo. Mudziwa bwanji kuti kuba ndi tchimo ngati lamulo silinanena kuti usabe? Chimenechi n'chimene lamulo linabweretsa kuti chionetsere uchimo wa inu ndi ine. Chinthu chachitatu, lamulo linabwera ndi cholinga choti litionetsere njira imene tingathe kum'kondweretsa Mulungu. Koma tizindikire kunena kuti sitingathe kumkondweretsa Mulunguyo pa ife tokha. Nchifukwa chake Paulo m'munsimu akunena kuti, Ngati ife tiri mu thupi sitingathe kukondweretsa Mulungu, koma tikuyenera tikhale mu mzimu. Ndiye mwina kuti, kodi kukhala mu mzimuko tanthauzo lake ndi chiyani? Tikhala tikuziona m'munsimo. Ndiye chifukwa cha zimenezi zimene lamulo lidabwera kudzakwaniritsa. Chinthu chokha chimene tikuchiona kuti lamulo silingathe kuchita ndi kupulumutsa munthu. Lamulo silingathe kupulumutsa munthu wina aliyense. Olo mutati muyesere motani kuti, a, ndiyesere ndichite Chilamulo kuti ine ndipeze chipulumutso, sizidzatheka. Chifukwa palibe munthu mmodzi amene angathe kuchita Chilamulo chonse. Ndiye iwo amene kulakalaka kwawo nthawi zonse amafunitsitsa akwaniritse Chilamulo amakhala anthu ankhawa nthawi zonse. amakhala anthu osowekera mtendere chifukwa kawirikawiri amaona kuti alephera, alephera, alephera. Palibe munthu amene angafunitsitse kutsata chilamulo nakwaniritsa mwa iye yekha. Nzosatheka. Timakhala okhumudwitsidwa nthawi zonse. Ichi chinthu chimene mdyerekezi amafuna kukwaniritsa mwa Akhristu. kuti tionekere kulephera kwathu, tionekere kuzunzika kwathu, tionekere kutayika kwathu chifukwa choti lamulo silidzakwanitsa kubweretsa chiyero kwa munthu wina aliyense. Lamulo silingathe kubweretsa chiyero kwa munthu wina aliyense. Tikaona pa vesi 4 pamene akutitsimikizira kuti choikika chake cha chilamulo chikakwaniritsidwe mwa ife, amene sitiyendayenda monga mwa thupi, koma monga mwa Mzimu. Kutanthauza kunena kuti ngati ifeyo tikufuna tiyende molingana ndi chilamulo, tisachite mwa kuthupi ai, koma tichite mwa Mzimu. Tikuyenera tichite mwa Mzimu. lamulo lidabwera lionetsere uchimo wathu, ndipo ife pamene tazindikira kulephera kwathu ndi kugonja pamaso pake pa Mulungu, amatipatsa moyo watsopano umene tikuona. Mkhristu wobadwa kwatsopano amapatsidwa moyo watsopano kuchotsedwa mtima wa mwala nkupatsidwa mtima wa mnofu umene umakhala ndi kuthekera kutsatira Mulungu. chilamulo chake cha mulungu nde mwina zitha maoneka ngati zosokoneza pang'ono right kuti ah, kuti sizingatheke kuti chilamulo ah, chibweretse chipulumutso kwa munthu koma kenako kumati mwa mzimu titha ku- kuyenda monga iye afunira mukutanthauza chiyani tikumbukire kubwerera pang'ono ku buku la genesis pamene adamu ndi hava adachimwa munthu adachotsedwa kuthekera kwake kwa kutsatira chilungamo cha mulungu Poyambilira Adamu ndi Hava adalengedwa ndi kuthekera kuti atha kuyenda mchifuniro chake cha Mulungu. Koma pamene adachimwa, kuthekera kumene kuja kudachotsedwa. Sangathenso kufuna chabwino chifukwa cha uchimo umene uli pakati pake. Ndimene inuyo ndi ine tilili mtsiku la lero. Chifukwa chake tikuyeneranso Mulungu yemweyo atipangenso kwatsopano. Kulengedwa koyamba kudasokonekera, chifukwa chake Mulungu akuyenera atilengenso mwatsopano kuti tikhale ndi kuthekera kwa kuyenda monga ana ake a Mulungu nthawi zonse. Chifukwa chake kuyendayenda kwathu kusakhale kwa thupi ayi. Tikachita mwa thupi tidzalephera. Tikachita mwa thupi, tidzalephera. Ndiye ndi pamene tikaona pa vesi yake ya 5 imene akuti iwo amene ali monga mwa thupi asamalira zinthu za thupi. Munthu amene chosamalira chake nthawi zonse zimakhala zinthu zakuthupi sangathe kukondweretsa Mulungu, chifukwa choyambirira iyeyo amafuna aonetsetse kuti zakuthupi kwanga zikukwaniritsidwa kapena ayi. Ngati sizikwaniritsidwa, aa sangakhalenso munthu wofuna kukondweretsa Mulungu. Chimenechi ndi chimene tikuyenera tichidziwe kwakukulu. Chifukwa thupi ndi mzimu zimakhala ngati zikulimbana. Mzimu akutiuza kuti tichite izi, thupi limakhala ndi zolakalaka zake. Ndiye tikafuna kuti zo za thupi zolakalaka zathu zikwaniritsidwe, mzimu umachoka. cha uzimu chimachoka. Timamva mmawa uja tikuphunzira nkhani ya utsogoleri wa pampingo, amakamba kunenetsa kuti musachite monga mwa ufumu ayi. Eh, timadziwa mmene zimakhalira pa maufumu kuti mfumu ikanena chinthu wina amene akuyenera kutsatira chinthucho akuyenera achite osakana. Si choncho nanga? Eh, sunganene kuti aya afumu izi zokha sindichita. Amakutenga kuti ndiwe munthu wachani? Wamwano. Ndiye amachitanso zinthu molingana ndi mmene ufumuwo umakhalira. Koma tikakamba za utsogoleri wa pampingo, sitichita monga ufumu wa kumudzi ayi. Sitichita monga amachitira ena ayi, kupanikiza wina. Koma timachita mwaufulu kuonetsera chitsanzo mwauzimu. Chimenechi chimene chimayenera kukhala patsogolo pa wina aliyense. Ndiye ndi chimodzimodzinso ngakhale pa moyo wathu wachikhristu. Pamene tikuyenda m'moyo wathu watsopano, tisachite zinthu monga mwa kuthupi ayi. N'chifukwa chake mwina mudamvapo ena amanena kuti, Aa, apa pokha ndivula Chikhristu tsano. Eetu, mudamvapo eti? apa pokha ndivula kaye chikhristu tiyambire kulungirana zibakera ndiye tsano akuchotsa chauzimu chija ayamba kuyikapo za uthupi zimene sizidzatheka kukondweretsa mulungu ngati nkhani yavuta tikuyenera tikhale wodzichepetsa ndithu tikuyenera tikhale anthu odzichepetsa pamaso pake pa Mulungu ngati tikufuna tikondweretse Mulungu. Nde wina aliyense ali nazo zimene akudutsamo zimene zimatizunza nkutifunafuna kuti ifeyo tisamalire zakuthupi. Akuti koma iwo amene ali monga mwa mzimu pa vesi yake ya 5 asamalira zinthu za mzimu. Chimenechi chimene chimakhala patsogolo kwambiri. Ndiye tikaona zipatso za Mzimu, kuti zipatso za Mzimu Woyera ndi chani? Chikondi, kulolerana, kumasukirana wina ndi mzake, kuonetsa mtendere. Zimenezi ndi zimene zimakhala patsogolo pa iye amene akufunitsitsa atagonjera Mzimu Woyera. Chisamaliro cha thupi sichingathe kukondweretsa Mulungu ayi. Sichigonja pamaso pake pa Mulungu. Sichigonja. Chimene chimaonetsera kwambiri kusiyana pakati pa Mkhristu ndi iye amene sakhulupirira ndi kugonja pamaso pake pa Mulungu kapena pa mawu ake a Mulungu. Iye amene sali mwa mzimu sangathe kugonjera mawu a Mulungu. sangathe kugonjera chifuniro chake cha Mulungu chifukwa sitingathe kutero. Kuti tigonjere Mulungu, tikuyenera tikonzekeretsedwe kaye mu mtima mwathu ndi kupatsidwa mtima woti utha kutero. Ngati Mulungu sangatikonzekeretse kuti ifeyo tikhale ndi mtima ogonjawo, sizidzatheka. Sizidzatheka. Chikhristu sitingayende mwakuthupithupi. Chikhristu chimene timayenda nacho mwakuthupithupi sitingayende nacho mtunda wautali. Ndi chidule kusiya nkuzitaya. Kukamba moona mtima, palibe chipembedzo chimene ndi chovuta kwambiri kuposa Chikhristu, chifukwa chimatengera kuona mtima kwa munthu. Kodi mtima wangawu ndi woona bwanji pamaso pa Mulungu? Osati pamaso pa atsogoleri ayi. Osati pamaso pa akulu ampingo ayi. Osati pamaso pa abusa ayi. Koma kodi mtima wangawu ndi woona bwanji pamaso pake, pa Mulungu? Chimenechi ndi chimene wina aliyense akuyenera achitsimikizike mwa iye. Ngati sitikutsimikizika pa chimenechi. Chikhristu chathu chimakhala chapamwambamwamba, chimakhala chabodza, chobisaliramo chimene chimadzaonekera ndithu chimene chili mkati mwa ife, tifune tisafune. Olo titabisala kwa nthawi yaitali bwanji, Chikhristu choona chimadziwikira ndithu, chidzaonekera ndithu. Iwo amene ali m'thupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Ngati tikufuna kukhala anthu okondweretsa Mulungu, tikuyenera tiyende mwa Mzimu. Kuti timkondweretse Mulungu, tichite chimene Iyeyo afuna, tichite chimene Iye amakondwera nacho, tikuyenera tikhale mwa Mzimu. Kodi Mzimu Woyera amafuna chiyani? Amalamulira chiyani? Amakondweretsedwa ndi chiyani? zimenezi ndi zimene zimaonetsera moyo watsopano moyo watsopano kodi inu muli ndi moyo watsopano umenewo kodi inuyo mudatembenukadi mtima ndi kuyamba kuyenda monga mmene mulunguyo afunira tikaona pa vesi yake ya namba 9 akuti inu simuli mthupi ngati mudatembenukadi mtima simuli mthupi ayi koma mu mzimu ndi akuti ngati mzimu wa mulungu akhalabe mwa inu ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Ndi chifukwa chake Davide akupemphera kuti, Ambuye, chonde musandichotsere Mzimu wanu. Musandichotsere Mzimu wanu. Chifukwa chiyani? Akuzindikira kuti pamene Mzimu wa Mulungu wachoka pa iye, alibe chiyembekezo china chilichonse. Alibe mphamvu ina iliyonse yoti angathe kuyenda monga mmene iyeyo, Mulungu, amafunira. koma ngati munthu alibe mzimu wa khristu si ali wake wa khristu ndi mwina titha kudabwa kuti kodi pandime yomweyi poyambirirapo akuti mzimu wa mulungu kenako akuti mzimu wa khristu kodi ilipo mizimu iwiri kapena ndi umodzi ayi ndi mzimu umodzi mzimu woyera umene ndi mzimu wa mulungu komanso mzimu wa khristu chifukwa chiyani chifukwa choti Yesu Kristu adanena kuti, Ine ndikupita kwa Atate wanga, koma ndidzakutumizirani Nkhoswe, imene idzakhala pakati panu, ndiye Mzimu Woyera. Nchifukwa chake titha kunena kuti Mzimu wa Kristu. Sikuti ndi mizimu iwiri ayi, koma ndi mmodzi yemweyo. Kutanthauza kunena kuti china chilichonse chimene Mzimu Woyera amachita ndi kutumikira Ambuye wathu Yesu Kristu. China chilichonse chimene Mzimu Woyera anabwera kudzakwaniritsa ndi kuonetsetsa kuti Mzimu Woyerayo, Mulunguyo, Yesu Khristuyo, akulandira ulemerero komanso matamando. Ndiye inu ndi ine, n'chifukwa chake timayeneranso kulemekeza Yesu Khristu, kubweretsa ulemerero ku dzina lake. Ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo. koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Ngati Khristu ali mwa inu, thupi lanu likuyenera likhale lakufa ku uchimo, koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Kodi fundo imeneyi ikutanthauza chani? Akuti thupi likhale lakufa ku uchimo, koma mzimu ukhale wamoyo ku chilungamo. ndipereke chitsanzo chakuti kodi mtembo mtembo uja mukauponda ungadzidzimuka tsono ngati akunena kuti inuyo thupi lanu likhale lakufa ku uchimo mukhale ngati mtembo uja wakufa oti kuuponda sungadzidzimuke tchimo olo litakuombani bwanji lisakugwedezeni kuti muchite chifuniro chake, chifukwa pamene mayesero abwera, tizitenge ngati kuti munthu ukuponda mtembo. Mayesero aja akubwera nkumawomba ifeyo. Koma iwo amene sali mwa Mzimu, likangowomba yesero, nthawi yomweyo amathamangira. Kutanthauza kunena kuti sadafe ku uchimo. sadafe ku uchimo koma uchimo ukaomba mayesero akaomba tikhale ngati thupi lakufa loti silingadzidzimuke ayi kodi mtima wanu umawawa ukaona choyipa ukaona tchimo ukaona zosayenera zimenezo nde zimaonetsatu kuti inuyo ndinu akufa koma inuyo mtima wanu ukamakondwerera kuyendabe mu uchimo simudafe ku uchimo mukadali kuthupi simuli mwa mzimu chifukwa iwo amene ali mwa mzimu amakhala oyenda mchilungamo mzimu uli wa moyo chifukwa cha chilungamo chimene mzimu umakwa- umakondweretsedwa nacho ndi kuyenda mchilungamo chake cha mulungu ndiye amaonetseratu kuti awa adabadwa kwatsopano ali nawo moyo watsopano ndi akhristu enieni chikhristu chenicheni si pakamwa yayi kapena kungoyankhula chabe chimaonetsera moyo umene ifeyo tikuyenda tikuyenda moyo wotani tikuchita chiyani tikukondweretsedwa ndi chiyani chimenechi ndi chimene chimaonetsera chikhristu chenicheni kodi inu ndinu akufa chifukwa cha uchimo kapena ndinu amoyo chifukwa cha chilungamo mkhristu azikhala munthu amene amakondweretsedwa kuyenda mchilungamo nthawi zonse amakondweretsedwa kuchita chimene mulungu amakondwera nacho nthawi zonse chipatso cha mzimu woyera Ndiye pa vesi yake 11 akuti, Koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa, mwa Mzimu wake wakukhala mwa inu. Yesu Khristu adauka kwa akufa mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Mzimu Woyera adamuukitsa Yesu kwa akufa. Imfa idakanika kumusunga nauka kwa akufa. Ndiye akuti ngati mzimu umenewo ukhala mwa ife, nafenso tili nacho chiyembekezo chakuti tidzauka kwa akufa. Sande ya leroyi ndi imene timakhala tikukumbukira za kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale chilimbikitso kwa ife tonse kuti nafenso tidzauka kwa akufa pa tsiku lomaliza. Nafenso tidzakhala ndi moyo olo matupi athu atatayika nalowa m'nthaka, koma tsiku likubwera limene tidzauka kwa akufa. Chitsimikizo chathu nchani? Chifukwa choti Ambuye wathu Yesu Khristu adauka kwa akufa. Adzatipatsanso moyo watsopano, matupi atsopano, matupi amene adzakwaniritsidwa kukondweretsa Iye nthawi zonse, matupi amene sadzakhalanso ndi uchimo, matupi amene sadzayendanso monga mwa dziko lapansi, monga mwa uchimo, koma monga mwa mzimu nthawi zonse. Chimenechi ndiye chikuyenera chikhale chiyembekezo chathu chachikulu pamene tikumpembedza Iye. nkhani ya chipulumutso tikakamba nkhani ya chipulumutso kodi inuyo mukati chipulumutso mmafuna kupulumutsidwa kuchoka kuchiyani ambiri mwina akamakamba nkhani ya chipulumutso amangoti "Ah, kupulumutsidwa kuti nsakalowe kugahena Kupulumutsidwa kuti mwina a nsakalangidwe. Koma chipulumutso ndi chiyani? Chipulumutso ndi kuyanjanitsidwa ndi Mulungu wathu. Pamene tayanjanitsidwa ndi Mulungu, chimenecho ndiye chikhale chokondweretsa ife, chifukwa kumwamba kukakhala kumpembedza Iyeyo nthawi zonse. Ndiye okhawo amene cholakalaka chawo ndi kufuna kumpembedza Mulunguyo moyenelera ndi iwo amene akakhale ndi Mulungu nthawi zonse. pamene tidzapatsidwanso moyo watsopano ndi kuuka kwa akufa mwa mphamvu ya mzimu woyera, tidzakhala naye nthawi zonse, kumalo kumene kulibe maliro, kulibe madandaulo ena aliwonse, kulibe mayesero ena aliwonse, dziko lachilungamo, dziko lokondweretsa, lopanda udani, lopanda china chilichonse cholakwika. Moyo wanu ndi wotani? Chifukwa izi ndi zimene zimaonetsera Mkhristu weniweni. Kodi muli mthupi kapena muli mwa Mzimu? Kodi moyo wanu umakondweretsedwa kuyenda mchilungamo nthawi zonse? Kapena uchimo umakhala patsogolo? Kodi uchimo umatenga mphamvu kwambiri mmoyo mwanu? Machenjerero a mdyerekezi, kodi amatenga mphamvu kwambiri mmoyo mwanu? Sizikutanthauza kunena kuti sitidzayesedwa ya. Timayesedwa. Timakumana nmayesero osiyanasiyana. Koma mayesero aja akabwera, kodi timawavomera ndi kuwalandira nkuyendamo nkuchita chimene afuna? Kapena timakhala anthu amene cholakalaka chathu chachikulu ndi kufuna kubweretsa ulemerero ku dzina la Mulungu? Ichi ndiye Chikhristu ichi. Iye amene amatsimikizika pa izi, kuti Yesu Khristu ndi Wake, sangatsutsike ayi. Olo dziko litakamba zotani, olo anthu ena atatikambira zotani, chifukwa timazindikira chimene ifeyo tiri. Tiri mwa Yesu Khristu ndipo ndife anthu opulumutsidwa ndipo tidzapatsidwa moyo tsiku limene tidzaukanso kwa akufa, moyo wamuyaya, moyo umene sudzasinthika nthawi zonse. Mulungu atithandizire pamene tikulingalira mawu ake amenewa m'tsiku la lero limene Ambuye wathu Yesu Khristu adauka kwa akufa, ndipo chikhale chiyembekezo chathu kuti nafenso tidzauka kwa akufa pa tsiku lomaliza ndi kukhala naye nthawi zonse. Amen. Tipemphere. Oyera Atate wathu Mulungu wakumwamba, Tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu. Mawu anu atitsimikizira za kutembenuka mtima, kubadwa kwatsopano, kuti pamene tatembenuka mtima sitikhala otsutsidwa. chifukwa tidziwa chimene tili, kuti Ambuye wathu Yesu Khristu adatifera pamtanda paja, nauka kwa akufa kugonjetsa imfa ndi choyipa. Ndipo tithandizireninso nafenso pamene tiyenda moyo uno, kuti tikayende m'choonadi chanu, tikayende m'chilungamo chanu, mitima yathu ikakhale yoona pamaso panu nthawi zonse. Ndipo pamene tikukumbukira imfa komanso kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu tsiku la lero, tipatseni chiyembekezo choterocho kuti nafenso tidzauka kwa akufa angakhale matupi athu atatayika m'nthaka, ndipo tidzakhala ndi moyo nthawi zonse. Limbikitsani mitima yathu ndipo tidalitseni, Yehova, chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.